Wawa mfumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mtsikana waku Malawi amene wapezeka ku Rumo ataphedwa atabayidwa ndi chimpeni, mtsikana ameneyu dzina lake ndi Reshma, Reshma amachokera ku Malawi ku Salima adapita ku Joni mu chaka cha 2025 ndipo amathamangitsa ma failo ndipo china chilichonse chinali bwino nde amakhala ee amakhala ee nde dzana wapezeka mtsikanayu ataphedwa ku Rumo ku North West. Mtsikana ameneyu mzake no amene ali cousin wake amene amatchedwa Amina anabwera pa intaneti pa Instagram amafotokoza zokhudzana ndi life yake akuti ineyo ndimadziwa kuti sister wangayu alibe tsogolo ndimadziwa kuti adzafa ngati nkhuku ndizimene anakamba zotsatira zake ife tinathira comment ndi cholinga choti nkhani iyi tiimve bwinobwino nde nkhani ija anandifotokozera nde ndabwera pano ndi cholinga choti anthu enaake mutengerepo phunziro komanso mudziwe kuti nthawi ina yake kukonda ndalama si kwabwino. Iyeyo akunena kuti mu chaka cha 2025 anapita ku Joni anafikira ku Durban. Aminayu nde amakhala kumene kujako. Nde monga mukudziwa mu chaka cha 2026 ku Durban kuja zinthu zavuta, amathamangitsa mafolena. Cha mu May Padali pa 23 May akuti iyeyu adayimba foni kumuyimbira Reshma, Reshma udziwa chani akutithamangitsa kuno nde amafuna asinthe malo, Reshma adamuuza iyeyu Amina usavutike ungathe kubwera kwathu, zotsatira zake Amina anafika adayambokhala ndi Reshma ndipo china chilichonse chinali bwino nde akuti munthawi imene amakhala ndi Reshma kudapezeka kuti Reshma amabwera ndi azimuna amati uyu abwera akachoka amene abweranso wina nde azimunawo akafika iye uja amina amakhala panja ndi cholinga anthu aja agonane akamaliza kenako iyeyo apite mnyumba nde akamakhala panja nthawi zina reshma ankampasa foni yake sunga kumpasa amina ndi cholinga chakuti mamuna akaimba aziyankha ndi amina ee sister wangayo waisiya phone ndi zimene ankapanga uku ali mnyumba akugonana ndi azimuna ena nde azimunawa adali amaiko osiyanasiyana ena anyamata aku malawi amabwera kumeneko ena anyamata aku zimbabwe amabwera kumeneko osiyanasiyana amangodyetsa kwa wina aliyense nde akuti tsiku lina reshma adamuuza amina udziwa chani tiye tipite kuntchito kwathu Akuti Amina chifukwa choti samagwira ntchito adali asadaipeze. Anamuuza ok. Adapita ku ntchito kuja adagwira tsiku limenelo. Atamaliza kugwira ntchito, Reshma anamuuza Amina, Tidikire, abwana athu afuna atitenge tipite kunyumba kwawo. Ati bwana uja adafika adatenga onse aja. Atafika kunyumba kwawo, bwana uja adamuuza Reshma ndipange massage. Nde Reshma ankapanga massage kumupanga bwana uja Komanso Amina ankapanga massage koma Amina sankadziwa mmene amapangira nde ndi Reshma amene ankamuphunzitsa Amina. Anampanga massage bwana uja kenako anamuza Amina, tuluka panja. Amina anatuluka panja. Zotsatira zake Reshma ndi bwana uja anagonana. Atamaliza kugonana anatenga ndalama yokwana 500 anampatsa Reshma. Reshma anamuza Amina tiye tizipita. Ananyamuka kumapita. Anatenga 150. anampasa Amina Reshma uja kenako kuno amakhala amakhala amakhala ndiye kudapezeka kuti Reshma adamuza Amina uziwa chani ukuyenera ukhale ndi chibwenzi ndikufuna ndikupezere chibwenzi Amina anamuza Reshma kunoku sindinabwerere kuzapanga zibwenzi kunoku ndinabwera kuno chifukwa chakuti banja ku Malawi linandikanika komanso ndili ndi mwana ndabwera kuno ndi cholinga chakuti ndipange tsogolo la mwana wanga sindinabwere kuno kuzasaka amuna chimene ndikufuna ndi ntchito Zotsatira zake, Reshma sizinamvekere bwino chifukwa chakuti Amina ankaoneka ngati kuti ndi mtsikana okhulupirika kapena ndi mtsikana amene amadziwa phindu la thupi lake. Nde Reshma yu ankaoneka ngati kuti wangoponyedwa panja. Zotsatira zake, anaonetsa attitude koma Amina sanazitengere, adangodzisiya. Akuti tsiku lina kudapezeka kuti Reshma adalandira foni yochoka kwa bwana wake, lidali Sunday. kuti ubwere kunyumba udzandipange massage koma nkuti mu nthawi imeneyi Reshmayu amadikiranso mwamuna wina amene amabwera kunyumba kuja. Zotsatira zake anamuuza bwana uja, kumeneko sindingabwere ndikutumiza sister wanga chifukwa chakuti panopa ndili kutali sindili kunyumba. Zotsatira zake bwana uja anati okay chabwino. Kenako Reshma anamuuza Amina, pita kwa bwana uja ukampange massage. Amina anapita kwa bwana uja. Atafika kumene kuja adayamba kumpanga massage. anayamba kumpanga massage atamaliza kupanga massage bwana uja anamuza Amina ndufuna ndikugone Amina anamuza bwana uja ine zimenezo sindimapanga ndabwera pano kuzakupangani massage ndiloleni ndikupangeni kenako nzipita koma zogonanazi ine mulibemo apo ayi ndipita ku polisi ndiyimbira foni apolisi zosatira zake bwana uja adaopa ataopa anangomuuza Amina pita panja anamuuza kuti ndifuna ndidye mkono anadya mkono atamaliza anamuza Amina tatiye nkakusiye anakamusiya sanampase ndalama zotsatira zake amakhala nde akukhala chonchija Reshma analandira foni yochoka kwa bwana uja nzako uja sanandipase service yabwino wandikhumudwitsa kwambiri ndipo zimene wapangazi usazapangenso zotsatira zake Reshma adayamba kumfunsa mafunso Amina Zimakhala bwanji? Bwana uja adandaula. Chachitika ndi chani? Amina anamuza chilungamo Reshma. Uziwa chani? Bwana wako uja amafuna agonane nane. Nde ine zimenezo simmapanga. Ndakana. Reshma adambolongolola. Hee kuno ndi ku Joni. Eeh mwa koma kuti izi ndi izi. Nde Amina ataona zinthu mmene zilili. Anaimba phone kuwayimbira mayi ake a Reshma. Kuti mwana wanu wayambana nane. Mwana wanu akuti ndizipita koma ndilibe kolowera. chifukwa chakuti nditachoka ku durban ndimakhulupirira iyeyo monga kazeni wanga koma iyeyo akuti ndizipanga zakuti zakuti zakuti zakuti zakuti zakuti zimene ine simapanga mayi ake a reshma atamva zimenezi adamuza amina kumeneko ndi ku joni munapita kukasaka ndrama nde china chilichonse chimene chingathe kubweretsa ndalama pangani pangani kuno kumudzi tikufuna manyumba kuno kumudzi tikufuna chitukuko ndiye pangani china chilichonse osamasekerera anthu akumeneko ndi zimene anamuuza zotsatira zake anadula foni atazindikira kuti mayi akenso mchimodzimodzi zotsatira zake amina adathawako Kunyumba kuja, mu nthawi imene ankakhala kunyumba kwa Reshma kuja, ankadziwananso ndi atsikana ena ndi ena a round amene amachokeranso ku Malawi. Ndiye wina m'modzi adamutenga kuti bwera udzakhale kwathu. Zotsatira zake adayambokhala ndi mtsikana uja mpakana anapeza ntchito. Ndiye atapeza ntchito, anayambano kukhala ku ntchito. Ndi Reshma uja sankagwirizananso nde amangokhala amangokhala nde akuti iyeyu ataona kuti Reshma wamwalira waphedwa ku rumu sizinali zodabwisa kwa iye chifukwa chakuti amadziwa khalidwe la Reshma ndizimene amafotokoza nde ineso ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti atsikana ena ake mutengere phunziro atsikana osakonda ndalama kuposa moyo wanu chonde yesetsani kupeza ndalama munjira yoyenera chifukwa chakuti zomasaka ndalama munjira yolakwikazi umakumana nzokhoma amanena kuti kuthamanga sikufika nde pali anthu ena ake mumakhala ndi azimuna 10 nde wa mmodzi akazindikira kuti mkaziyu wandipanga zakuti zachidziwikire akupititsani